An cluiche is fearr a bhí agam i gColáiste Ghlór na Mara ná ar ais i Bliain 2. An cluiche in aghaidh Donabate. Bhí muid ag cailleadh an cluiche uilig. Bhí trí cárta dearg agus bhí trí pointí ann. Scóráil muid cúl san nóiméad deireanach agus ansin scóráil mise pointe chun an cluiche a bhuachaint. Scored John Ó Cléirigh an free kick, cic saor sa chic deireanach, yeah, bhí sé class. Bhí mise agus Christian na laochraí an lá sin. Ní déarfainn go raibh John mar an laoch an lá sin, déarfainn, déarfainn go bhfuil Christian an laoch sa cluiche sin. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil do Fiachra as ucht eagrú na feitheoireachta agus do Múinteoir Philib toisc go bhfuil sé in ann teacht chuig na cluichí linn agus na múinteoirí eile leis an lucht tacaíochta. Mo bhuaicphointe ná ag pasáil mata do na bréagscrúduithe. Ní dhéanann mé ag obair sa mata. Cinnirí 4 san iomlán, ceapaim gur sin thar a bheith spraíúil. Cheap mé go raibh na turais uilig chomh maith. An buaicphointe atá agam ná an turas go Aerpáirc Bhaile Bacala agus an turas chuig an nGearmáin sa chéad bhliain. Nuair a bhí muid like i gceannas ar na. Rudaí difriúla chun an lá spóirt a dhéanamh. a bheith mar Ard Chinnire na scoile. Agus an rud is fearr liom a rinne mé an bhliain iomlán agus mé mar Ard Chinnire ná labhair mé ag an Ceoldráma. na laethanta a chaith mise agus na cailíní, bhí ag cruthú na damhsaí an lá uilig ag cruthú na damhsaí agus ag seistis ag faic fúthu agus ag messáil lena chéile. Lá spóirt i bliain a trí. Bhí gach duine ag rith timpeall ar nós ainmhithe. an 13ú de Márta 2020. Chríochnaigh muid scoil le like sé mhí so bhí sé deadly. Bhí mise, Caolán agus Niall ag seasamh ag barr na staighrí. Thit Caolán síos na staighrí ar go dtí a aghaidh agus. Sin an lá is fearr. Bhí muid thuas i Muineachán. Bhí muid amuigh ar an abhainn agus bhí muid a dhéanamh an an rámhaíocht agus léim Rowan isteach chuig an uisce agus d'imigh uisce timpeall na háite. Bhí muid amuigh ag imirt peil agus thóg Rowan concussion dó féin nuair a chic sé an liathróid ar a chloigeann féin.
an lá bhfuair muid caillte sa Ghearmáin ar an bus agus bhí orainn bus a dó a aimsiú agus bhí sé go maith. Ag dul chuig Phantasialand sa Ghearmáin. Bhí an like log flume seo a chuaigh muid síos trí uair cúl le cúl de bharr nach raibh aon scuaine agus bhí muid fliuch báite agus bhí sé an-spraíúil. Nuair a chuaigh muid chuig an. páirc Fantasyland. Thaitin sé sin go mór liom agus bhí na roller coasters go hiontach. Thaitin sé go mór liom. I mbliain a trí, nuair a raibh an lá spóirt againn, bhí gach duine ag rith timpeall i culaith Súmó agus bhí muid in aghaidh na múinteoirí agus bhí veain uachtar reoite agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gclocha.
Beidh an lá is fearr anseo i Coláiste Ghlór na Mara an 23ú de Bhealtaine 2023. Ní hamháin gurb é mo lá deireanach de scoil ariamh ach is é an 23ú de Bhealtaine 2023 mo bhreithlá, táim ag casadh 18 an mhí an lá sin chomh maith. Bliain a haon.

Bhí níos mó nascadh i gceist agus bhí muid uilig ag caint lena chéile agus ceapaim gur sin an bhliain a really tháinig muid le chéile. Ní raibh mé anseo go dtí an tríú bhliain ach bhain mé an-taitneamh as gach uile lá ó gur thosaigh mé anseo agus dá mba rud é gurb é sin conas a bhí sé ón chéad bhliain, bhí aistear den scoth againn ar fad.
Déarfainn gur fás gach duine mar ghrúpa. Like I bliain a haon bhí bhí go leor grúpaí cairdiúil like daoine difriúil i grúpaí difriúil ach thar na blianta tháinig gach duine le chéile agus is just grúpa mór muid anois.
Mm. Bhí gach duine chomh deas liom agus bhí like chomh sásta faoi sin. Mothaíonn sé go raibh daoine i bhfad níos níos deise an bliain seo agus ní raibh aon duine i Cliqueanna nó rud éigin. Bhí gach duine ag labhairt le gach duine agus is rud maith faoi sin. Tá sé chomh brónach sibh ar fad a fhágáil.
Tá mé ag freastal ar an scoil chéanna le cúpla díbh ó bhí mé ins an naíonra agus beidh sé chomh brónach sibh a fhágáil anois don choláiste.
Chruthaigh mé go leor dlúthchara agus mé anseo bliain a haon go dtí bliain a 6 agus tá súil agam nuair a fágaim an scoil go mbeidh mé fós i dteagmháil leo. Ceapaim go bhfuil sé chun mé a bhualadh anois nuair a fágaim nach bhfuil mé chun na múinteoirí nó mo chomhscoláirí a fheiceáil.
Is bliain ana greannmhar sibh. Bhain mé taitneamh as na sé bliana seo. Agus go n-éirí libh sa choláiste nó cibé rud a bhfuil sibh ag déanamh! Teachtaireacht a bhfuil agam don bhliainghrúpa uile ná go bhfuil an ábaltacht agat gach rud a dhéanamh i do shaol a bhfuil tú ag iarraidh bhaint amach agus go bhfuil cinneadh agat i gcónaí sa saol seo. Má tá brionglóid agat nó má tá rud éigin a bhfuil tú ag iarraidh déanamh, just déan é. Like is féidir leat aon rud a dhéanamh. Like just cur do cheann. chuige agus deineadh.
Bhí t-am maith agam, cé go bhfuil leath agaibh useless but fós t-am maith agam yeah. Craic maith. So, go raibh maith agat. Eh, mise freisin bhí t-am maith agam ach níl mé in ann fanacht go dtí go dtagann an lá nach gcaithfidh mé sibh a fheiceáil arís.
Especially John. Ah, John go háirithe. Callum.
Bígí go maith, go maith amach ansin, déan do dhícheall, faigh an post atá tú ag iarraidh a bheith ann agus ná, ná tabhair suas ar do bhrionglóidí.